kuchokera mwa inu nokha, azikazi anu, litaskunu ilaiha, kuti muzikhala nawo limodzi. Ndimafuna tipange kwambiri pamenepa, makamaka kumbali ya azimayi athu, atsikana athu, komanso kumbali ya azibambo athu. Mumvetse ayayi, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, anakulengerani inuyo azibambo kuchokera mwa inu nokha anakulengerani azimayi. Anakulengerani azimayi kuchokera mwa inu nokha. Komanso pamenepo Mulungu anawonjezerapo ma, mahabbatan ma, mawadda, chikondi komanso chisoni chimene Mulungu anayika pakati pa munthu wamwamuna ndi wamkazi, anthu amene akukumana atakula kale, ndi kuwapatsa chisoni chachikulu kwambiri komanso chikondi chimene chimamanga banja kumayambiriro chikondi ndi chimene chapangisa kuti anthu awiri lerolo mpaka afike poti a basi ilo basi a basi tikamange tikamange chifukwa cha chikondi koma tisanamizane kuti ngati anthu awiri amene wawo lero ali ndi chisoni pakati pawo zabodza chifukwa chisoni chimabwera kutha kwa kanthawi pakati pa anthu awiri. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala mu vesi imeneyi amanena anthu omasulira kuti chikondi chimakhala chikuchoka kutha kwa nthawi imene akukhala m'banja komanso chikondi ngati sichikuchoka ndeno kuti anthuwa banja lawo limatha kutha. Titati tione mabanja amene akumatha kwambiri amakhala asanakwane zaka zisanu kumapita kutsogolo. Akusapulinganaga mofulumira kwambiri chifukwa choti chikondi chija chimakhala chikuchepa. Mmene anthu amanenera omasulira mabuku, Chikondi chifukwa choti chimakhala njira ziwiri, give and take. Chikondi chimakhala give and take, the more you give, the more you receive. Ngati akakhala ozikonda ndi kungokhala osapereka chikondi, sakalandira. Chifukwa chikondi chimakhala chobwezerana. Ukangopereka chikondi, wina ujanso atani? Akubwezeranso. ukangopereka wina uja akubwezera ukapereka chambiri ulandiranso chambiri Takbir. ukapereka chochepa ulandiranso chochepa ndeno chikondi chimafunika osazikonda pakati pa munthu wamwamuna ndi wamkazi nonsenu mukakhale limodzi popepatsana chikondi osabwera m'nyumba utakwiya ndikungokhala anthunso akuopa even hagi yeniyeni sangakupatse chikondi chimafunika kumasuka pakati pa inu anthu awiri amene mwakwatirana. Ndiye chikondi chija chimakhala chikuchoka chifukwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala cholinga cha ukwati china ndi kubereka ana. Pamene mukubereka mwana wanu woyamba, chikondi chanu chijanso chimachoka kupita kwa mwana woyamba. Ndiyeno chapunguka pamenepo. Mukaberekanso wachiwiri, chikondi chijanso chimachoka chanu chija even cha mwana woyamba kujanso chimapunguka kupita kwa mwana wachiwiri. Mukaberekanso wachitatu, chikondi chijanso chimachoka. Pamenepo ndiye kuti tikuwerengera zaka 9 kapena 10 ngati mwabereka ana okwanira atatu. Ndiyeno mukatero tsopano chikondi chija chimatha pakati panu, Mulungu Allah Subhanahu wa Ta'ala amabweretsa chisoni. wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma chiko chisoni chimakhala chi- chabwera tsopano chikangobwera chiko- chisoni chija banja lija tsopano limalimba angakhale patachitika zotani mitume yotani koma banja lija mapeto ake tsopano limalimba chifukwa chisoni ndi champhamvu kusiyana ndi chikondi Chisoni chija chimakhala champhamvu kwambiri kuposa chikondi, kuposa chikondi. Ndiyeno chiko- chisoni chikangobwera m'banja muja, tsopano mumaona kuti banja lija limakhala lolimba. Malingana ndi mmene zinthu zikukhalira, kuti banjatu tikamalimasulira munthu akabwera kuti banja ndi chani mumayenera kuti mumuuze munthu uja zinthu zoona zenizeni kumalawi kuno tikamati banja angakhale si kuno kumalawi chimene chimatanthauza kwambiri malingana ndi nthawi malinga ndi kuti mu office muno zochitika chimene tikanena kuti banja banja chinthu chachikulu kwambiri tikamatanthauzira anthu chifukwa anyamata chonchi mmene alilimu amaganiza kuti banja ndi manyado woti akapitamo azioneka kuti bwanji koma banja ndikuuzeni anyamata nonse mwakhala apa ndi chinthu chimene ukachita panjapo anthu akunena kuti iwe ndi chisiru iwe ndi munthu wosalongosoka iwe ndi munthu wopanda khalidwe iwe ndi munthu akupasa mayina ambiri ngati chinthu chimenecho ungachitire panja Koma chinthu chomwecho ukachichita mkati mwa nyumba, iwo akupanga wolemekezeka, akupanga achimwene, akupanga abwana, koma chinthu chake ndi chomwecho, limenelo liri banja. Takbir! In short, kapena mwachidule, banja tanthauzo lake ndi utsiru. munthu amene anganene kuti ine zautsiru ayi banja sangalithe banja sangalithe ayi pongati sikukhozeka kupanga zimenezo ndiyeno kuti iweyo sikukhala munthu wabwino nde banja kwenikweni timatanthauza choncho Mulungu, Allah Subhaanah wa Ta'la, analipanga chifukwa choti ndi lolemekezeka. Mulungu akunena kuti, Walaqad karramna bani Adam, tidamulemekeza munthu. Ulemerero umene munthu analemekezedwa nawo ndiye ndi banja, chifukwa amapita kofunsira kwa anthu ake mmene mwaona munthu anapita kukapempha ndikufuna uyu ndimukwatire, pomwe nyama ina iliyonse simafunsira, imangothamangisa mkazi akatopa apanga banja. Koma munthu sanampange choncho, anamulemekeza kuti azikapempha, a, a, a, alandilidwe komanso auzidwe kuti angakhale bwanji m'banja ndi mmene tikunenera apapa amenewa nde timanena kuti ndi chija chibuku chija chimene choti ukagula kompyuta ngati iyeyo akupasa chibuku amati manyo buku Imeneyo ndi manual book yoti iwowo azikawerenga kuti Che aja ananena zimenezo tsiku lina. Ndiye malingana ndi nthawi koma timpemphe Mulungu Allah Subhaanah wa Ta'la kuti anawa akakhale mwabwino. Amanena kuti munthu amene wapatsidwa mkazi wovuta ndi kupilira akalowa ku Jannah. Chimodzimodzi mkazi amene wapatsidwanso mamunanso wovuta ndi kupilira akalowa ku Jannah. Farawo anali woipitsitsa kwambiri, koma mkazi wake anakhala naye mpaka anampempha Mulungu kuti akammangire nyumba ku Jannah, zinatheka kupanga zimenezo. Ndeno inuyo sister, kaya mwatitani kaya mukuyenera kukhala munthu wopirira, mukapirire mukawamvetse amuna anu kuti amuna angawa kuti amakonda chani, ndeno zimenezo ndi zimene mukatenge. Ku Chiradzulu komweko uko kunabwera mzimayi amene amanena kuti akufuna mankhwala a banja pa Chiradzulopa, ndeno ndinamuuza kuti mankhwala alipo, chizimbazimba chake ndi ndevu ya nyani. Nde amayi aja anapita kukafunafuna nyani ndikuona kuti nyani uja amakonda chani, anatenga mizimbe, nthochi ndi zinthu zina, anamunyengerera nyani uja mpaka anatenga ndevu zija zitatu mmalo mwa ndevu imodzi. Ndiye atabwera ndinawauza kuti, Amayi, ngati inuyo mukunyengerera nyani ndi kutenga ndevu yake, bwanji osakanyengerera mwamuna wanu? Zikomo kwambiri. Mulungu adalitse banja limeneli. Zikomo kwambiri.